an ka layidu kɔrɔn dilan tuma na an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni ye an n'a don a da pour que faso ka kunmabɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kunmabɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma ka na jamani kɔnɔ an bɛɛ an bɛɛ an ka an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maaya kɔrɔ an caman bɛ maaya bɔ hɔrɔnya hɔrɔnya hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw k'a ta a tacogo yɛrɛ yɛrɛ la

Vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Sénoufo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur, et pour vous humilier, on vous accroche un crâne d'âne. Oh, fɛn min bɛ anw kɔ bi o de ye ka anw bɔ golofinya mina kɔnɔ ka t'an bila arabuya mina kɔnɔ o tuma nin kelen nanzaraw ka mina an b'o fana kɔnɔ ala yecogo n'o ye sungu mari ye ko fo anw k'o ye olu ka yecogo la anw bɛ an bɛnba mɔlɔmaw de nɔ la bɛnba mɔlɔma minnu ka ɲɛnamaya ye cogo u ko an ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔrɔ cogo o cogo ko i k'a dɔn ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɔ n'i dun kɛla o kalama tuma o tuma ko i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to u b'an ka ko ninnu caman lagosi k'a kɛ setana ko dɛ y'a lɔn diinɛmɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo ni u ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye ko ɲuman ye u b'o kɛ ala ta ye bɔn n'u ma fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye u b'o kɛ setana ta ye bɔn olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana bɔn u y'an ka boliko nu bila setana ko minɛn de kɔnɔ ah, aw ni min ka farafina lafiyɛn nin fɛn saba de don wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ ɔhɔ o la fo an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don u la kuma de ye diɲɛ soubassement fɔlɔ ɔ an ka kuma ɔ ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi danbaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati

ayiwa an bɛ arajo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen de fo k'a fɔ aw bɛ aw ka arajo mandi de sanfɛ a bɛ k'a ka kelekele de lamɛn kelekele min ni a bɛ wele ko bɛnba mɔlɔmaw geren n'o ye kamɛtiw ka kelekele kelekele min n'a bɛ kɛ jɛnsɛnda la jɛnsɛnda min n'a bɛ ale fɛrɛtɛ ye bi kɔnɔntɔn ani sekin ani murumuru sekin n'o ye pcfm ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan tuguni golofindenw u ka emisɔn emisɔn min n'a bɛ kɛ ni kametiya tɔgɔ ye ni ale bɛ golofinya bɛɛ de kɔ yira o la aw tulo bɛ a ka arajoso de la PCFM n'ale fréquence ye bi kɔnɔntɔn ani seegin ani murumuru seegin n'o y'a a fiɲɛ findi fanga ye an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma nin waatinin in na aw ka kulomajɔ la k'a ka émission mandi ani a ka kele-kele mandi kɔnɔ a dɔnnen don a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ emission in a bɛ daminɛ kɛnɛlon o kɛnɛlon n'o ye samedi o samedi tumaren tan ani seegin na ka taa a kun don tumaren tan ani kɔnɔntɔn o kɔrɔ ko ɛri kelen baro de don o la emission in kɛbaga mɔgɔ damadɔ don minnu sigilen don kɛnɛ kan k'a kɛ ɔ nka golofinden bɛɛ bolo bɛ nin emission in de kɔrɔ golofinden bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ golofinya kɔnɔ olu bɛɛ de ka emission don wa anw bɛ k'a kɛ olu de tɔgɔ la o la an ka senkola n'o ye shɛk siribe an ka foli bɛ ka se a ma an ka senkola eh, korofo siraw fɛ n'o ye maze jɛmsi makun an ka foli bɛ ka se a ma ayiwa an ka mɔgɔ lasɛnɛnen tuma bɛɛ ni aw bɛɛ bɛ min dɔn denmisɛnnin min y'a dɔn ko ale ka kan k'a ka denmisɛnninya jɔ diɲɛ ye a kan k'a jɔ faso ye n'o ye kolokoto himotɛpu ye ale de bɛ an bolo kuma bɛɛ n'an y'a wele kuma o kuma a bɛ n'an ka wele jaabi ɔ ka se ka baro ninnu lasɛnɛ ka ɲɛ o de ye a balimakɛ setigi tiɲɛtigi Keyita ye o la an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma o la o bɛ an bila ka don an bɛ taa an ka sanwalan na kɛmɛti sanwalan n'o de ye sanwalan fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo sanfɛ an b'ale kalo naaninan de la ni o kalo naaninan tile wolonfilanan an b'o o de la n'o ye kaharɛka kaharɛka tile wolonfilanan an b'o de la san waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ani bi duuru ani seegin an b'o o de la ale de ka kɔrɔ ni diɲɛ calendrier bɛɛ ye ale de ye fɔlɔ ye o kɔfɛ an bɛnbaw ka janjo ba dɔ fana tɛmɛna n'o ye kurukanfuga ye ɔ min kɛra 1234 36 36 ɔ o tɛmɛnen ni sisan cɛ o bɛ bɛn san kɛmɛ wolonwula ani bi seegin ani wɔɔrɔ de ma o la an bɛ san ba fila ani mugan ani kelen de la n komiti tile mugan ani saba an b'o de la o la ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka cɛmɔgɔw fo minnu ye nin sira in bɔ ka bila anw ye n'o de ye an ka cɛmɔgɔ an'an ka kinna dunbi fakoli an bɛ foli lase a ma siramusa dumuya an bɛ foli lase a ma an bɛ foli lase fo faransi an ka kinna baba moribo gindo o la sa tasibila ani barikada ani foli bolo tigɛbali an b'o o lase an ka cɛmɔgɔ ma ni ale sɔnna ka an laɲɛnajɛ bɛnbaw ka minɛnw ani bɛnbaw ka cɛyaw ni bɛnbaw ka jijaw k'an su ka ko kan n'o ye ba yɔrɔ sidibe an ka foli bɛ a ye sunko mari ka na si banba o bɛ an bila an ka taa donsow ka fan fɛ o la an bɛ maribugu donsow fo ka masina donsow fo ɛɛ ka banjagara donsow fo ka ɲɔnɔn donsow fo mali donso bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛ kelen min tɔgɔ la o de ye isufu toloba ye a n'a ka cɛdenw k'u fo ka segin k'u fo u ka jɔli an'u ka jija jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di an ka mɔgɔ welelen ma n'o ye kolokoto himotɛpu ye a ka foli kɛ ɔ ka foli lase an ka donsow ma kolokoto himotɛpu i ni sɛnɛ nba karamɔgɔ fan banfɛlɛlɛ mhm. setigi tiɲɛtigi keyita an ka foli b'e ye kosɛbɛ mhm. ee an ka nan ke ɔ k'a fɔ ko dan sɔgɔ bɛ su la mhm. ee a tɛ ɲɛnama la k'a fɔ ko dan t'i la fiyewu karamɔgɔ Ɛɛ o tɛmɛnen kɔ k'an ka senkola le grand chef Cheick Sidibe hali n'a y'a sɔrɔ fula don sa, un, ayiwa, an b'a an b'a fo yan, ayi a folen don kosɛbɛ, o tɛmɛnen kɔ, unhun, ɛɛ mɔgɔ min bɛ ka an bila kafa kɔgɛ kan direct la sisan n'o ye Facebook ye, awɔ, Facebook a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko kafa kɔgɛ, unhun, awɔ kɔgɛ de ye page ye quoi, unhun, voilà donc livre page Facebook kɔrɔ de y'o ye anglais la quoi, unhun, donc ale de bɛ k'an bila direct la sisan O y'an kɛlen ye kolokotɔya page le championnat de la révolution unhun, ɔ n'i y'o o ta Facebook kan i b'an ka page ye, awɔ, donc i bɛ se ka emission suit direct la, unhun, ɔ walima ni a tɛmɛn'i kan i bɛ se ka ee n'i donna page kɔnɔ i bɛ se ka emission sɔrɔ k'a lajɛ, siga foyi t'o la, ɔ k'an ka korimakɛ Mm. Ɛɛ ale man nɔgɔn dɛ Nama Dumbiya k'a fo mm. ka sɔrɔ ka foli se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko aw ka kalanden kalandenw donna kɛnɛ kɔnɔ mm-hmm. kɛnɛ mandi n'a tɔgɔ ye ko bɛnba mɔlɔmaw gere le mm. chemin des ancêtres méritants ɔ y'a fɔ cogoya min na an bɛ bi samedi le 23 octobre 2021 n'o ye waa waa fila ni mugan ni kelen Konbitigi o tile mugan ni saba o bɛ bɛn an bɛnbaw ka sanwalan san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni segin o kalo naaninan n'o ye Kahɛrika ye o tile wolon wolonwulanan o kalandiriye n'o ye sanwalan o de ka kɔrɔ ni diɲɛ sanwalan bɛɛ wa diɲɛ sanwalan bɛɛ baju ye o de ye fana k'o la ka tasibila kɛ ka taa o bɛnba mɔlɔmaw ye ko siga t'a la ko an b'u gere kan o an b'u nɔ kan wa k'an t'u bila foyi ye wa an t'u labila foyi ye fana k'olu minnu ye bonya sɔrɔ ka giliya sɔrɔ ka lawasa sɔrɔ ka kunnayɛlɛ sɔrɔ ka kɛ mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye mirindi de peuple ye wa ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye sunku danbaga sunku maari danbaga sɔn dɔnni kala wolo min na ɔ k'a til'u n'u mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ u m'a kɛ ka mɔgɔya rɔtiɲɛ dɛ u y'a kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ de u y'a kɛ ka mɔgɔya dilan de u y'a kɛ ka mɔgɔya rɔbɛn de ɔ ka tasibila kɛ ka taa o bɛnba mɔlɔmaw ye ko den bɛɛ b'a fa nɔ la ko fa bɛɛ b'a fa nɔ la ɔ wa ko an bɛɛ bɛ an bɛnba mɔlɔma ninnu de nɔ na siga foyi t'o la o la yanni an ka sɔgɔ an ka walanda ma ni an y'a a bila ka tɛmɛ kɛnɛlon tɛmɛnen an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ye dɔ fɔ a la sisan an bɛna don a kɔnɔ a jirala k'a fɔ ɔ ko kumada in n'o ye thème ye k'a bɛna étaler sur plusieurs émissions c'est-à-dire kelen kelen damadɔ bɛɛ bɛ kɛ a kumada kelen kan bawo kumada min don a kɔnɔ waralen don ko comparaison évidente entre spiritualité ancestrale africaine ee religion dite révélée ɔhɔ ko golofi sɔlɔmi dɔya walima fɔcogo la fasu ni bulonda sira walima fɔcogo la mɔgɔya yeli fondo ɔ ko o ni sama diinɛw mhm. ɔhɔ diinɛ minnu ko walima diinɛ minnu lasebagaw ko k'a bɔra ala yɔrɔ mhm. ɔ ko

ɛɛ ka kɛɲɛ ni wusu janya ye e y'an ka jamanaden de bɛ a da fa kuma la kuma min b'a dafara sigatɔ la a t'a dɔn dɛ n'ale y'a mɛn dɔrɔn a b'a fɔ a fɔ da la ka di nka i bɛ taa sɔrɔ a kuma in fɔtɔ la kuma in fɔlen kɔfɛ a faso bɛ ci a baso bɛ ci a yɛrɛ bɛ to a la sigatɔ la o de ye jumɛn ye

ee karamɔgɔ an tɛ se ka sɔgɔ ma an tɛ se ka fɔlɔ la ka sɔrɔ ka sɔrɔ an ma tasibila kɛ ka se an ka donsow ma maribugu ɔ ka jira u la k'a fɔ ko yɔrɔ i yɛrɛ y'an ka donsow bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ ɔ an karamɔgɔ yusufu toloba tɔgɔ la ɛɛ ka yira u la k'a fɔ ɔ ko dɔndɔni soli an karamɔgɔ cɛkura setigi jakite o fɔ an ye ɛɛ k'o tɛ tɔ to seriba la minɛn kɔnɔ ɛɛ ka f'u ye k'an ka waama dɛ ɛɛ bawo f'u k'a dɔn de k'a fɔ ɔ k'u ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na ɔ ko u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'o ye ee kuranɛ ala ni bibulu ala ka kan mɔgɔw ye u n'olu bɛ ɲɔgɔn na dɛ ɔ ko o ala in a tɛ ɲalikɛla fɛ fiyewu a bɛ tiɲɛnikɛla de fɛ o ala in a bɛ binkanna de fɛ o ala in a bɛ dansagola de fɛ o ala in a bɛ tɔɲɔlikɛla de fɛ o de kama o ala in ɔ a ye minnu ci k'a kɛ kira ye ɔ n'i y'olu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu kan ka kɛ yilimasere mɔgɔya kɔnɔ mɔgɔ kan ka mɔgɔ minnu ladege mɔgɔya kɔnɔ ee olu t'a la fiyewu ɔ a ka kira dɔw ɔ a ko k'a ye dɔw kɛ kira ye olu ye mɔgɔfaga de kɛ ka boli ɔ nka olu ye fagali kɛ minnu fɛ yen a tilala k'olu ci olu ma yen tuguni ɔ ko mɔgɔfagala ka taa ɔ ale ko fɔ ɔ o ala in ɔ ale de y'a jira k'a fɔ k'a ye mirindi dɔ sugandi ɔhɔ n'o ye peuple dɔ ye o peuple sugandilen kɔ a bolo ɔ k'a y'a seko damayira bɛɛ kɛ o mirindi ye o peuple ye nka bɛɛ n'a ta olu m'a to a ta la ɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka o ala in a bɛ a y'o mirindiw ka kati gɛlɛya o yahudiyaw ka kati gɛlɛya n'u fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ mun y'ale jarabi u la mun y'ale kɛ k'olu sugandi tɔw kan o ala in ka kira dɔw ye u ka kiraya sɔrɔ bandiya de la ka ka bandiya kɛ ka kɛ kira ye kɔni kiraya yɛrɛ k'o titiri sɔrɔ imposture la kɔni ɔ donc ninnu bɛ u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an ka donsow k'a dɔn k'u ka ala in b'o cogoya de la o ala in de ko a ka kuranɛ kɔnɔ ɔ suratul mariyama kɔnɔ mhm. ɔ k'ale de bɛ sitanɛ ci mɔgɔw ma o sitanɛ k'olu lafili sitanɛ k'olu su k'u kɛ juguman kan mhm. ɔ ala kelen de y'a fɔ mm. ɔ ko n'ale bɛ fɛ ka mirindi mu silasa mhm. n'a bɛ fɛ ka jama kulu mu halaki bɔn an k'a fɔ ten walasa mɔgɔw k'a ɲɛ ye silasali de ye halakili ye silasali de an ka kan na ɔ ko n'a bɛ fɛ ka mirindi mu silasa ɔ k'a b'o mɔgɔ dɔgɛw c'est-à-dire o mɔgɔ baw dɛ k'a b' olu de bila ka ko jugu kɛ ka dansogo kɛ ka panlanka kɛ n'o ye e, e, e, u yɛrɛ ɲuman jurumba ye k'a bɛ o mɔgɔ dɔgɛw de bila k'o kɛ n'olu y'o kɛ k'a bɛ sɔrɔ k'o mirindi halaki ɔ an ka donsow k'a dɔn k'u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na k'u ka ala ko o ala sugu de don o bɛɛ kɔfɛ mhm. ala in tilala k'a fɔ ɔ ko ale b'a yɛrɛ sago la mhm. ɔ ko ni mun y'ale diya k'ale b'o kɛ mhm. ɔ an ko ko n'ale b'a yɛrɛ sago la o y'ale kunko y'a bolo ɔ ko anw fana hakili bɛ an sago la wa ko anw sunku mari ye o hakili mun d'an ma sunku mari ye o yili mun d'an ma ko an b'o o hakili tɔnɔbɔ k'o hakili labaara ka bɔ jugu sagoya la ɔ tamaki foyi t'a la k'a fɔ an ka donsow ye ee ko k'a waa ma dɛ ɔ siga tɛ mun na ɔ an benba mɔlɔnmaw benba kɛmɛtiw ye baara kalawolo min kɛ an benba firaunaw ye baara kalawolo min kɛ ɔ ko an bɛ o ɲɔgɔn na an b'o ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ kɔnɔ ɔ ko anw balola lamaloyali min kɔnɔ anw balola jugu sagoya min kɔnɔ anw balola kɔrɔtɔ min kɔnɔ k'an bɔnsɔn tɛ balo ten fiyewu ɔ wa ɔ ko mm. an benba soso faamaw ye baara kalawolo minnu kɛ ka gwansolobaw jɔ n'o ye hofurunow ye ka dotubaw sigi mm-hmm. ɔ ka sinfunyalibaw kɛ ka bɛn makangali ni wuruki ma mm-hmm. n'o ye développement ye mm-hmm. ɔ ko an b'olu de nɔ na an b'o ɲɔgɔn de kɛ ka tɛmɛ olu la ɔ k'a f'u ye ɔ ko an balimamuso amazoni bɛnɛ minnu ye u kɔgɔ da woronyalaw kɔgɔ la k'olu ka farinya ɲɔgɔn ɔ ko an b'o ɲɔgɔn latɛmɛ an bɔnsɔnw ma an bɔnsɔn ka farinya ka tɛmɛ amazoniw kan ɔ ko an benba mɔrɔ nabaw ka kisɛya ɲɔgɔn ɔ siga foyi t'o la ɔ ko an bɔnsɔn ta bɛ tɛmɛ o la ɔ k'an bɛnma bansani teraw ɔ ko an bɛnma cɛba ka fasa komaya cɛba tarawele kɛnɛdugu cɛba tarawele sikaso cɛba olu ka fasa komaya u ka timinadiya ɲɔgɔn ɔ siga t'a la ko an b'o ladege fo ka tɛmɛ o la bon n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi bi in na an karamɔgɔ n'i ye diɲɛ jamanabaw lajɛ

wa ko les états-unis d'amérique bɛ cogoya min na ɔ ko anw yɛrɛ fana bɛna états-unis d'afrique kɛ ten sinfoya ten ɔ mali ka mali latila ka golofinna bɛɛ tila golofinna tilalen kɔ ka golofinna mɔ ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogoya min na an tun bɛ cogo min ka kɔrɔ o la k'o fɔ an badenw ye o fɔ an ka donsow ye ɛɛ ko ka waa ma dɛ ɔ siga tɛ min na ɔ ko sunko danbaga sunko mari komi ale ye foroba de a tɛ dɔ sugandi dɔ kan ale dama ale dama ka kan bɛɛ yɔrɔ ɔ n'o y'a sɔrɔ de k ko a tun bɛ mɔgɔ de sugandi o siga t'a la u k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni danbaga de bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ nka sunko danbaga foroba don mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ dunduguma tɛ ɔ ani kuranɛ ala ni bibulu ala tɛ kelen fiye fiye fiyew o bolo ma ka segin i ka ka sɔrɔ ka se i ka kuma ma o taasibila kɛlen kɔ ka se an ka donso ma ɔ yɔrɔ n'i ye négociation fɔ ko sigikafɔ ɔ walima fɔcogo wɛrɛ la fɔ ka bɛn ɔ ka kuma ka bɛn ɔ yɔrɔ i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko seku jakite ale y'a fɔ an ye ko fɛn fɛn an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan k'a bɛɛ ye bɔnsugula kɔlɔlɔ de anw bɔra an sugu la o kɔlɔlɔ de b'an kan bawo i b'a mɛn an ka jamana in de kɔnɔ négociation an ka négocier an k'a kɛ tan diɲɛ kɛlɛ bɛɛ négociation de kɛra bɔn i ye nin ɲɔgɔn wuya ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ a tora dɔ de ta la diɲɛ kɛlɛ bɛɛ dɔ de se sɔrɔ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ a labanna dɔ de ka se la wa o se fan dɔ de ye a bɛ fɔ fɛn ma ko négociation ɔ hali n'i ye jaba kɛlɛ ninnu lajɛ guerre mondiale ninnu lajɛ ɔ vainqueur de wandew de vainqueur de ye wande an ka kan na u b'a fɔ ko an b'a fɔ ko ne de ye wanɛ e ye cunɛ ye wanɛ de ye walima wanɛ a fɔcogo bɛrɛ de an ka kan na ko wande muso tɔgɔ yɛrɛ de ko wande a kɔrɔ de ye ko sebaga le gagnant cunde le perdant diɲɛ kɛlɛ bɛɛ la o vainqueurw de b'u ka volonté imposer vaincu kan a bɛɛ bɛ ten ɔ donc négociation ye kɛlɛ fan dɔ de ye ɔ nka mun bɛ mɔgɔ dabali ban ɔ e k'a ye n'a fɔra ko dɔw de ye marifa ta ka na bin e kan jamana kan ka na bin jamana kan ɔ bɔn olu de bɛ u ka binkanni dabila wa walima e bɛ e bɛ mun sigikafɔ kɛ n'olu ye e ma t'u wele e ma t'u sɛgɛrɛ foyi e bɛ mun sigikafɔ kɛ n'u ye u ko ko ko an badenw don ko maliyɛnw don ɔ an ko k'an b'u ɲininka sisan yala o jamana sigikanba ye mun de fɔ ni jamanaden dɔ ni i ye marifa ta mhm. jamana yɛrɛ kama mhm. jamana ka yɛrɛ sagotigiya n'o y'a ka souveraineté mhm. k'a fɔ ko ale tɛ a ye o yɛrɛ jinban kɔrɔ ko fo ale ni kɛnɛma jugu ka bɛnkan dɔ ni miirina dɔ ɔ k'ale b'a yɛrɛ ye o jinban kɔrɔ ɔ jamana ye jamana kun dɔnkili ye jumɛn de fɔ jamanadenw ye o la an y'u ɲininka o la jamana kunkan ko cogo di n'o y'an ka hymne national ye ko kɔkan jugu ni kɔnɔna jugu man'u bolo di ɲɔgɔn ma mhm. k'a fɔ k'u bɛ jamana kɛlɛ ko si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur les remparts ko ni jugu y'a kun bɔ kɔnɔla la walima kɔkanna la ɔ ko an k'an jɔ jin kan ɔ ka u kɛlɛ mhm. siga t'a la ɔ o de ɲinina an fɛ mhm. nka komi silamɛya kɛlɛbolo min bɛ kungo kɔnɔ bi mhm. n'u b'a fɛ ka mali duguba bɛɛ minɛ i n'a mhm. fɔ u delila k'a kɛ ka kɔrɔ cogo min mhm. eh, depuis 641 ɔ silamɛya ka kɛlɛbolo ɲɛsinna farafinna ma fo bi silamɛya de b'o o baara kelen in na ɔ u ye manden janjo kɛ o jaru la mhm. o sigikafɔ la mori kanda duuru mhm. lɔnkila dira olu ma mhm. olu ye denw labɛn ka bila tuguni jamana la manda tera k'an ka lakolokololi kalifa olu la u ye jamana denw labɛn ka tila k'o bila jamana na tuguni k'o kɛ yɔrɔ o kɛlɛ masaw tɛmɛna diinɛ tɔgɔ la k'o kɛ yɛrɛma juguw ye yɔrɔ k'o kɛ ɲabagacɛnw ye yɔrɔ olu bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ k'olu ye tubabu kɛlɛ mhm. ko k'an ka jɔnya ko k'an bɔ jɔnya kɔnɔ mhm. or que ka sɔrɔ u farala tubabu kan de ɔ ka an don bolo la an don bolo la mhm. ɔ n'a ma ɲɛ ko olu ko k'u t'u yɛrɛ ye jamana yɛrɛ de ka sigikan na n'o ye ko un peuple un but une foi ɔ ko mirindi kelen ɔ ko laɲini kelen ɔ ko dɛngɛnɛya kelen fana mhm. Mhm. n'a ma ɲɛ ko olu t'u yɛrɛ y'o la mhm. ɔ sisan ɔ jamana ni jamana mana kɛlɛ ɔhɔn sigikafɔ bɛ se ka ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a dɔn ko dadigi kɛr'u la ɔ nka jamana yɛrɛ kɔnɔ dɔ de murutira jamana yɛrɛ ka sariya ma k'a fɔ ko k'o ee, t'ale hinɛ hali kɔsa in na armeni azeribajan ka kɛlɛ yɔrɔ ma dogo mɔgɔ la o labanna négociation na o mais n'a labanna dɔ de ka sebaga la a b'a laban azeribajan ka se la ɔ jamana yɛrɛ eh, mɔgɔ eh, miliyɔn mugan mhm. k'a fɔ mhm. ko o de bɛna i yɛrɛ kun majigin mɔgɔ damadɔ ye mhm. ko olu ka laɲini dɔ b'u bolo min ni jamana ta tɛ kelen mhm. o kɔrɔ de ye ko an y'a yira k'u ka kɛlɛ kun bɛn siga t'o la et puis eh, c'est-à-dire eh, manton cɛ kurundu la n'o ye du point de vue du droit international mm -hmm. c'est-à-dire une fois que aw sɔnna ka eh, sigi ni dɔ ye fɔkabɛn sigi la ne serait-ce qu'un eh, groupuscule c'est-à-dire hali a mana kɛ mɔgɔ damadɔ ye o b'a jira de k'a fɔ ko a y'o n'u kundama kɛ kelen mhm. dɔw b'a jira k'a fɔ k'u ka ɲinita u ka kɛta a kun bɛn ɔ parce que mali yɛrɛ sigikanba mhm. n'o ye a constitution ye mhm. a kurundu filanan ni sabanan ni naaninan bɛ nin bɛɛ kɛlɛ k'a fɔ mɔgɔ article deux trois et quatre k'a fɔ ko mɔgɔ ti kɛlɛ k'a sabu kɛ a kɔlɔ ye k'a fɔ nin couleur in de bɛ karisa la i bi ko dɔ ta k'a sɛgɛrɛ mhm. walima a ka diinɛ mhm. walima a ka kan mhm. walima a ka siya walima a ka bɛrɛbɛrɛli ɲa ye cogo k'i bɛ tɔɔrɔ dɔ ta k'a sɛgɛrɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ man'o kɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ jamana kantigi de ye e lɔw kɛli la o binbaw bɛ bɔ i la siga t'o la a ma fɔ ko ka négociation kɛ jamana kɔnɔ jamana sariya sunba la dɛ négociation ko kuma t'o la ɔ bɔn ninnu dun nana de ko fo olu ka u ka ala ka sariya u mhm. ko ko fanga bɛ ala min na ko se bɛ ala min ye mhm. ko min de bɛ se fɛn bɛɛ la mhm. o ma se ka fɛn min kɛ a yɛrɛ ye olu de nana ko fo olu k'o kɛ k'o di o ala ma donc e bɛ fɛ k'a fɔ u bɛ ka jatara kɛlɛ de k'an na k'a fɔ min ma ko guerre hybride donc ni eh, mun ka ɲi ka ɲini ni fanga ye ni fanga dɛsɛra awɔ ɔ kɛlɛ cogoya wɛrɛ bɛ kɛ k'o sɔrɔ walima kɛlɛ cogoya wɛrɛ bɛ kɛ n'o dɛsɛra fanga bɛ awɔ u ka mɔgɔw bɛ bamakɔ yan n'u ye donc olu de bɛ nin kuma fɔ e bɛ fɛ k'a fɔ an ye silamɛw wulilen don u deliko la tuguni Awɔ. n'u y'u yɛrɛ ye en position de faiblesse u b'a f'i ye ko accord ko négociation ɔ n'i sɔnn'o ma ka don u da fɛ i b'a fɔ u ye mun kɛ an ka donso dɔw la ka tɛmɛ waati dɔw la cogoya min na ɲɔnɔ an ka dugu dɔw la cogoya min na n'i sɔnna ka don u da fɛ n'u yɛrɛ ye en position de force tuma min na sarani t'a la dɛ cunkan ni balikawuli u bɛ kabako da i kan yɔrɔ mɔgɔw filɛ nin ye Eh, ɲɔnɔ ko kule la don o don mhm. u bɛ imaji dɔw ta ka jira ka mɔgɔw lapaniki ka mɔgɔw jatigɛ mhm. foyi ma se ɲɔnɔkaw ma mhm. fo accord eh, o la an bɛ dan yan kɔmi eh. maa gna an ka taga walanda fɛ bari ni ni ni walanda in bɛ an ka walanda kɔnɔ ka taga siga t'o la siga t'o la e, diinɛ ninnu ni mɔgɔ o mɔgɔ ye accord kɛ mhm. o ko labanna cogo min mhm. depuis diinɛ sindira don min mhm. fo bi an bɛna se a bɛɛ ma siga t'o la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛnkan kɛ o bɛnkan labanna cogo min janfa na an da bɛna se a ma siga foyi o la an bɛ sɔrɔ k'i ɲininka e, yala o an bɛnbaw ka sira kan olu ye mɔgɔya ye cogo di an bɛ laɲɔgɔnma de la sama diinɛ ninnu ye mɔgɔya ye cogo min ɔ an bɛ dɔ fɔ o la anw yɛrɛ bɛnba ye mɔgɔya ye cogo di an b'o fanga fan bɛ dɔ fɔ o la ɛɛ senkola sɛ an b'i bolo i b'an bilasira fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro ye ayiwa siribelaka ninnu ka ko ayiwa o la karamɔgɔ ɔ yanni an ka senkola ka labɛnw sabati ɔ yɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn fɔ ɔ n'i ye lili fondo fɛn fɛn fɔ n'o ye e, paradigme fɛn fɛn ye mhm. ɔ yɔrɔ mɔgɔ de ye nin bɛɛ kɛbaga ye hmm. mɔgɔ de ye nin bɛɛ ladanbaga ye mɔgɔ de ye nin bɛɛ tɔnɔbɔbaga ye fana mhm. ɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ mhm. ɔ i ye ko de ko ɛɛ sama diinɛ ninnu ye mɔgɔya ye cogo di ɔ ko an bɛnbaw ka sira kan ɔ ko mɔgɔya yɛrɛ fana bɛ cogo di o la n'i ye jateminɛ kɛ ɔ a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔya yɛrɛ mɔlɔn n'o ye mɔgɔya yɛrɛ valeur bon ne mati ka kurundo lajɛ bɛnbaw bɛ jumɛn de fɔ ye u b'a fɔ ye ɔ ko eh, je garde mon propre conseil mhm. ɔ ko n bɛ n yɛrɛ ka eh, n bɛ n yɛrɛ ka kɔnɔdɔ bilasiralikanw mhm. ɔ n bɛ to olu kɔ c'est à dire ne yɛrɛ bi mun ye ka fɔ vraiment nin ti bɛn ne ma ɔ n tɛ sɔn k'o kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na wa n b'a ye k'a fɔ mɔgɔ nin ka kɛ nin o de o de ka di n ye n fana b'o ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ye maati ka kurundu bɛ mun f'an ye tuguni ko ko ko je répands la joie ko n bɛ sewa de lajɛnsɛn c'est à dire n bɛ mɔgɔw lasewa a ka di mɔgɔ min ye ka mɔgɔw lasewa est ce que a bɛ don mɔgɔw gasi la ɔ u bɛ tila k'a fɔ an ye tuguni ɔ ko j'invoque le rire ɔ ko n bɛ yɛlɛ de laɲini walima n bɛ nisɔndiya de laɲini ɔ o bɛ bɛnba minnu ka sira kan olu kelen de y'a fɔ an ye ɔ ko hali nafolo ɔ ko n'i ye nafolo ti ko min na karamɔgɔ ɔhɔ n mako bɛ min na an ka teliya ka don o kɔnɔ bɛnbaw ye mɔgɔ bɛɛ ye ni yecogo kelen de ye hmm. wa walima olu ye mɔgɔ dansigi kɛ fila de ye ka dɔ kɛ mɔlɔma ye ka dɔ kɛ olu ye mɔgɔ bɛɛ ye ni yecogo kelen de ye hmm. ka bɛɛ kɛ mɔgɔ ye hmm. u b'u yɛrɛ dankun cogoya min na i b'i yɛrɛ kɔnsidire cogoya min na ka bɛɛ kɔnsidire ten o de kama u b'a fɔ u ka kurundu kɔnɔ ko i bɛ n bɛ miiriyaw sina lamɛn j'écoute des opinions opposées ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɛya de ye existence ye c'est à dire e bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o b'a jira de k'a fɔ e n'i ka ko i n'i ka kurundu i n'i ka diɲɛ ye cogo i n'i ka kow minɛ cogo n'u faamu cogo i n'i ka kow miiri cogo mɔgɔ wɛrɛ fana n'a ta il n'est pas forcément dire que ale tɛ k'a kɛ e ta kɛ cogoya la walima ale tɛ k'a ye e ta ye cogoya la mm. k'o b'a bɔ mɔgɔya la mɔgɔ de don hali n'a n'e miiriya tɛ kelen mm-hmm. mɔgɔ de don hali n'a n'e kɔlɔ tɛ kelen mɔgɔ de don hali n'a n'e sigiyɔrɔ tɛ kelen mm-hmm. mɔgɔ de don hali n'a n'e ka dɔnta tɛ kelen mm-hmm. bɛnbaw ye bɛɛ ye ten ye o cogoya de la o de kama hali n'i ye a jateminɛ ne kurukan fuga kurundu lajɛ ɔ n ko anw de fɛ yan dunan jigin bon tun bɛ jɔ mhm. ka dunan nabali k'a ka a lasɛnɛ yɔrɔ bila ka tila tuguni dunan fana fana bɛ tila ka bɔ tuguni mhm. ɔ ka bila mhm. a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔlandiya don bɛnbaw ka sira fasosonin bulonda sira ɔ golofisɔlɔmidoya sira mɔgɔya sira de mɔgɔlandiya a bɛ fɔ ma ko humanisme o de don o la an bɛ taga sanma diinɛ sanma diinɛ ninnu u ye mɔgɔya ye cogo di ee an karamɔgɔ n'an ye kerecɛnya lajɛ ɔ n'an donna bibulu kɔnɔ ɔ bibulu fɔda min bɛ ko Matthieu unhun ɔ Matthieu eh, chapitre 10 un Matthieu livre unhun o chapitre 10 Awɔ. n'o ye fɔda tannan awɔ ɔ n'i ye eh, o lafari ta k'a lajɛ unhun ɔ Matthieu kɔnɔ unhun ɔ Jésus bɛ mun de fɔ an ye sa unhun A ko ko ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je suis pas venu apporter la paix mais l'épée ɔ lafari bi saba ni naaninan ɔ k'aw kan'a miiri k'a fɔ ko ne nana jɔ de ye dugu kan dɛ ɔ ko n ma na ni jɔ ye ko n nana ni npanmuru de

kelen don ka mɔgɔ bɛɛ lajɔ mɔlɔn kelen na ayi fiyewu o de bɛ ka ɲɛfɔ tan mhm. bari nin ye mhm. farali ye mhm. o i n'a fɔ ka ko dɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma ɔ o ye i ye ko dɔ ta ka ɲɛsin ma ɔ nka yala mɔgɔya mɔlɔn ye kelen ye bibulu bolo wa o ma kɛ fiyewu Matthieu fɔda in an bɛ mun na ɔ Matthieu 10 ɔ chapitre 37 bɛ mun fɔ ko celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ko ni mun kɛra i mɔyi na walima i mɔyi fa i wolo fa walima i wolo ba fɛ ka tɛmɛ ale kan ɔ k'i t'ale dɔ ye n'i kɛra i denkɛ walima i denmuso fɛ ka tɛmɛ ale kan ɔ ko i t'ale dɔ ye ɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ka ɲɛnamaya latanga ɔ ko a bɛ fili i la ɔ yɔrɔ n'a fɔra mɔgɔya yɛrɛ la en toute logique tigiya bolo yɛrɛ ma ɔ n'a fɔra i fa n'i ba ɔ ko walasa e ka e ka don diinɛ dɔ la fo k'i fa de n'i ba lafili fɔlɔ fɔ cogo wɛrɛ la fo e k'i fa n'i ba de bila kɔfɛ ka sɔrɔ ka kɛ o diinɛ in donko ye ɔ yala mɔgɔya bɛ min ɔ o diinɛ kelen kɔnɔ ɔ o diinɛ in lafɔbagaw a kiraw bibulu kiraw ɔ a fanba bɛɛ tun ye mɔgɔ lajɔnya la jɔn tun b'a fanba bɛɛ bolo ɔ a iburahima o ɔ ani a yakubaw na ayiwa karamɔgɔ mago tun bɛ o yɛrɛ de la bari n'i ye kiraw bɛɛ fa ta n'o ye iburahima ye jɔn tun bɛ ale bolo mhm. ɔ wa jɔn min tun bɛ ale bolo a bɛ fɔ ko tun ye égyptienne ye farafin ye mhm. caman tun b'a bolo awɔ ko ko eh, mun ye ismaila ba ye mhm. n'o ye ismail o ba donc n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn donc jɔnya tɛ baasi ye baasi ye eh, chrétienya diinɛ kɔnɔ ayi fiyewu ayiwa o la o bɛ an bila ka na silamɛya kɔnɔ ale fana ye mɔgɔya ye cogo de ye ale ye mɔgɔya ye ten fana n'i tagara suratu nisayi yɛrɛ kɔnɔ ka furu koɲɛw lajɛ i b'a sɔrɔ muso walima cɛ o ye fila fila de ye ɔ tiɲɛ don cɛ muso mhm. olu bɛɛ ye eh, mɔgɔ ye mhm. ɔ nka an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na ɔ nka muso kategori silamɛya kɔnɔ mhm. o ye hɔrɔnmuso ani jɔnmuso siga t'o la ɔ cɛ fana tilalen don dansigi min fana na o ye jɔnkɛ ani hɔrɔnkɛ siga foyi t'o la donc ɔ yala o ɲininkali ye min ye yala hmm. anw bɛnbaw fana ye mɔgɔya ye ten tuguni wa an ka segin ka na an bɛnbaw ka jɔn hmm. a sariya jumɛn bɛ an bɛnbaw ka sariyaw kɔnɔ hmm. ka mɔgɔya tila k'a fɔ dɔ ye jɔn ye dɔ ye hɔrɔn ye yala o sariya dɔ bɛ u bolo wa ee o ma kɛ fiyewu o bawo ɔ yɔrɔ a b'an bɛnbaw ka kurundu de la ko mɔgɔya an bɛnbaw ka yelifɔndo de la ko mɔgɔya ɲɛtaga ko ko ko saba don ɔ mandekaw ko ten ɔ ko ka lɔni ka baara ka telen ka tila k'a fɔ tuguni ɔ ko jɔn benba de ye a fɔ n ye ko maaw benba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ walasa bawo mɔgɔfɛmɔgɔya ɔhɔ a laban ye jɔnya tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔfɛmɔgɔya kɔ walasa ka saramangana kɛ mhm. c'est-à-dire k'a bɛɛ averti mhm. mɔgɔ si kana sɔn mɔgɔfɛmɔgɔya ma mm. u y'a fɔ de ko ni n'i kɛra mɔgɔ ye e mm. t'i ka kɛta dɔn i yɛrɛ i t'i ka fɔta dɔn mhm. i yɛrɛ ye ɔ ko i ye jɔnmɔgɔ ye c'est-à-dire bawo e, e jɔn i yɛrɛ ma i jɔn i yɛrɛ hakili la i t'i ka hakili labaara Mm-hmm. ɔ ko maaw benba de ma n'o ye hɔrɔn ye walima yɛrɛtigi ko mm-hmm. ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ y'a ye donc ko b'o eh, bɛnba de n b'a fɛ k'a dɔn dɔrɔn donc mm. jɔnya tɛ anw ka golofinya sariya foyi kɔnɔ quoi ayi fiyew bɛnbaw ka sariya min dilanna firawunaw fɛ mhm. u yɛrɛ min sɛbɛn bi naani ni fila mhm. ani sariya kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ in mhm. ani wɔɔrɔ in jɔnya yamaruyalen foyi t'a kɔnɔ ayi fiyew ayiwa an bɛ tɛmɛ yen o la an bɛ sɔgɔ min ma sisan ɲininkali min bɛ yen o de ye yala o ɛɛ mɔgɔ doncogo golofin sɔlɔmindɔya la ani mɔgɔ doncogo diinɛ na yala olu bɛɛ ye kelen wa ayi o tɛ kelen fiyewu bawo n'i ye jateminɛ kɛ golofin sɔlɔmindɔya la ɔ a bɛ ɲɛf'i ye de k'a ɲɛ yir'i la i k'a ɲɛ ye ka sɔrɔ ka sɔn wa mhm. sɔnni tɛ diyagoya ye dɛ mhm. n'a y'i ja a ɲɛfɔlen i ye mhm. a ɲɛ yiralen i la hali n'i y'a ɲɛ ye ɲɛyeli de ye faamu ye hali n'i y'a faamu n'a y'i ja i kana sɔn. ɔ mɛ n'i ma sɔn sisan o mhm. ɲininkali don n'e ma sɔn ka don golofin sɔlɔmindɔya la o mhm. i bɛ wele tɔgɔ dɔ bɛ da i la

dɔ delila k'an ɲininka mhm. ko yala ko eh, golofin sɔlɔmindɔya mhm. ko mɔgɔ bɛ se ka don a la ko ka bɔ wa mhm. i n'a fɔ u bɛ an bɛnbaw ka ko latiɲɛ cogo min ko don bɛ ko don eh, ka don kɔmɔ la k'o bɛ yen ko ka bɔ kɔmɔ la k'o tɛ yen n ko a ma n k'o yɔrɔ ne bɔra e ni ne ka baro kɔnɔ karamɔgɔba dɔ don n ko e ni ne ka baro kɔnɔ ne bɔra ka kɔmɔ donkan f'e ye sisan ne ko de n ko ma ye kelen ye danbaga ye kelen ye siga t'o la sebaga ye kelen ye faama ye kelen ye sira ye kelen ye jo ye kelen sɔn ye kelen n ko e ka danfɛn dɔ lajɛ i bɛ se k'i sama ka bɔ nin ko in kɔrɔ cogo min k'a fɔ ko e tɛ nin na n ko bɔn ɛ fɛn min donkan ye nin dakuruɲɛ wolonfila ye ne y'a bɛɛ kɔrɔ f'i ye i yɛrɛ e yɛrɛ k'a lajɛ n'i bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ ka tila ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye k'e tɛ nin kɔnɔ ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka jugu fɔ aa a ko ko o tɛ se ka kɛ ɔ n ko bɔn nin de y'a donkan ye ɔ bɔn a fɛn foyi tɛ yen nin nɔ k'i bɛ k'a kɛ mɔgɔ dɔ de b'a ka tɔnɔ dun e kan nin kumakan wolonfila in de don i b'i ɲɛla kan nin de la siga t'o la ka sɔrɔ k'a ko tɔw ɲɛf'i ye ɔ n'i ye silamɛ diinɛ lajɛ yɔrɔ walasa i ka don o la a bɛ fɔ cogo di ɔ k'e bɛ seereya de k'a fɔ ko ala ye kelen ɔ k'i bɛ tila ka seereya ko muhamadu y'a ka ciden mun bɛ mɔgɔ dabali ban o diinɛ kelen kɔnɔ a bɛ fɔ an ye ko seerejugu seereya man ɲi k'o tɛ kɛ k'o tɛ bɛn ɔ nka dabalibanko ye mun ye

n'a ma o ma kɛ k'ale to studio kɔnɔ o ma kɛ k'ale to yan hali ale tun tɛ Mali la yan ɔ ale k'a fɔ ɔ ko wayi tiɲɛ don k'ale ko ko k'a y'a ta ko n yɛrɛ y'a seere ye a bɛ f'o de ma ko seerejugu seereya ɔ n'a fɔra e ma kira mun bɔ kira mun ci wagati kalama i n'a ma bɛn tile kelen ma wa hali n'a minnu bɛnna tile kelen ma mɔgɔ si ma mɛlɛkɛ natɔ ye a ma

a bɛ f'u ye cogo min donc a bɛ daminɛ ni mun ye awɔ siga de t'a la ni mun bɛna fɔ tan ko siga t'a la donc o kɔrɔ samina wa ataana an y'a mɛn an sɔnna mhm. Mhm. ko mumini de ye mɔgɔ ye mhm. minnu dalen bɛ ko dogolen na ko dogolen na o de kama ɔ faransikan na

ko dɛngɛnɛyabaga limanajɔ ye mɔgɔ ye mun dalen don ko dogolen na voilà han parce que eh, danfara min bɛ a ni sɔlɔmidɔya cɛ mm -hmm. e yɛrɛ eh, sɔlɔmidɔya kow kɔnɔ mm -hmm. n'an tagara eh, kurukanfuga sariya la mm -hmm. a sariyasen kɛmɛ ani bi saba ani kelen n'an taara yen ka yen lajɛ an b'a ye k'a daminɛ deniya tugɛtugɛ ye fo ka taa se mɔgɔbaya kuntaga ma ɔ o dansigiw sinfɔnyanen don a bɛɛ n'a kalanbulon de don ɔ i bɛ kalan a bɛɛ la n'i si san k'a daminɛ san tan na fo ka taa se cɛmɔgɔya kuntaga ma mɔgɔbaya kuntaga ma i bɛ kalan a bɛɛ ni a kow de don foyi tɛ di i ma a la a dɔw kalan dɔw bɛ nin nɔ olu tɛ di i ma fiyewu k'i si kɔrɔbayara dɛ olu bɛ d'i ma ka kɛɲɛ n'i ka jogo bɛrɛw n'o ye sunkun kurunduw latangani ɔ o kalanw bɛ d'i ma o dɔnniyaw bɛ d'i ma donc mɔgɔ yɛrɛ ka kusanya o de bɛ i kɛ ka lɔdugu sɔrɔ Mhm. ɔhɔ senko la i b'an bilasira. i man k'i o laala la ka kɛ a ko ni a sigilen bɛ lanaya yɛrɛ kan n'o tɛ a sigilen tɛ tunya kan bɔn fɛn min sigilen bɛ lanaya kan ni tunya nana wo bɛ bɔ a la o aha ni tunya nana wo bɛ bɔ a la mɛ ko min sigilen bɛ tunya kan

ɔ ni tuɲɛ nana wo caman bɛ bɔ lanayako kan mɛ ni ko sigilen bɛ tuɲɛ kan karamɔgɔ han i b'a sɛgɛsɛgɛ ka yɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka jigi ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mirindi bɛɛ n'a ka laada mirindi bɛɛ n'a ka namu ɔ arabu ni kɛrɛtiyɛnw ne y'u ta nin ta ka sɔrɔ ka duniya minɛ n'o ye ka yaala ka bamuru ta ka ka na i kɛ mɔgɔ ka diyagoya k'o b'a d'i ma k'a ka ɲi ko ale de b'i don alijɛnɛ kɔnɔ ko a k'i i ka hɛrɛ bɛ ale la i bɛ kɔɲa kɔɲaw sɔrɔ a kɔnɔ kɔɲaw bɛ d'i ma n'ale le ye i bɛ dɔlɔ kɔɲaw sɔrɔ ka nɔnɔ kɔɲaw sɔrɔ ka li kɔɲaw sɔrɔ ka kawusaraji kɔɲa sɔrɔ ka ɲɛnamaya banbali k'o kɔɲa ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o kɔfɛ muso bi wolowula ni saba bɛ d'i ma ko i b'a minɛ de diyagoya i b'a minɛ ni ni hɛrɛ de i b'a minɛ ɛɛ karamɔgɔ ɛɛ fanga tuma na a ɲɛ ye man di nka kolon kolon tuma ee a tɛ se ka baara kɛ wala a tɛ se ka baara kɛ ka bamuru ta ka marifa lɔ mɔgɔ la ko miliyɔn kelen fɛlɛ nin ye waa kɛmɛ fɛlɛ nin n'i m'a minɛ n b'i ni tigɛ ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ bɛɛ y'a sira kan bɛɛ y'a sira kan bɛɛ y'a sira kan ma deli ka gɛni ta an ta tun b'an bolo yan an bɛnbaw ka laada an bɛnbaw ka namu tun b'a o bolo yan o namu ni cɛ ka ɲi hɔrɔnya b'a la lanbɛ b'a la o kɛlen don ka tiɲɛni fan bɛɛ kɛlɛ k'a ma kan kan ni kolon ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bolotɛgɛ a ma kɛ ni faralakɛnɛ ye a ma kɛ ni bugɔli ye ɔn lamɔcogo yɛrɛ de di sabu i yɛrɛ t'a miiri fewu ko ko ko ko ko k'i bɛ sunyali kɛ i yɛrɛ t'a miiri k'i bɛ jalunya kɛ i t'a miiri fewu k'i bɛ janfa kɛ a yɛrɛ tɛ jigin i kɔnɔ k'i bɛ nkalon tigɛ o lamɔcogo an bɛnbaw tun ka namu kɔnɔ o tun ka o labɛnw kɛ k'o lakulukululi labɛn parce que a tɛ jigin i kɔnɔ yɛrɛ de koyi janko ko i b'a fɔ a ko n kana kɛ a tɛ jigin i kɔnɔ o lamɔ de tun b'an bɛnbaw bolo namu ɲuman bɛ tɛmɛ o kan han arabu arabu min balimacɛ bɛ jɛn a balimamuso fɛ arabu min bɛ jɛn a woloba fɛ ko arabu min ɲɔgɔn sɔn jugu tɛ dugukolo sanfɛ arabu min ɲɔgɔn kɛcogo cɛ ka jugu tɛ dugukolo sanfɛ n'a fɔra ko anw ka kɛcogo ɲuman ni anw ka laada ɲuman anw ka hɔrɔnya ni anw ka lanbɛ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo e tuma dunna kosɛbɛ an bɛ taa nɛgɛjurutigiw ta fan fɛ hali n'an ye mɔgɔ fila ɲɔgɔnna sɔrɔ e an bɛ sɔrɔ ka segin kumabon kɔnɔ tuma ka dɔgɔn o la kamɛtiw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma ka dɔgɔn ɔ an ka kan ka dɔ fara tuma kɔni kan ka sabu kɛ nɛgɛjurutigiw ka se ka don ka se k'u ka miirinaw fɔ baro kɔni kɛra ko sama diinɛ ni ɛɛ Burusen sɔlɔmindɔya danfaraw an ye u danfaraw fɔ minnu ye kelen kelen lamɛn ɔ olu de bɛ se ka weleli kɛ ko u ka da don kuma la k'a fɔ a a ye nin fɔ nin don a ye nin fɔ nin tɛ walima a bɛ tan a bɛ tan olu de bɛ se ka o fɔ ɔ nka mɔgɔ min ni i ma lamɛnli kɛ ɔ e kɔni kana weleli kɛ fiyewu ɔ k'a fɔ ko i bɛna an ɲininka ko yala ko mun de fɔra walima bi an bɛ jumɛn de kan o la an ka senkola wulilen don fɔlɔ nka mɔgɔw kɔni k'u hakili to nɛgɛjuru sira la u bɛ weleli kɛ min fɛ n'o de ye gelengelen fɛrɛtɛ mugan mugan tan ani seegin bi wɔɔrɔ ani duuru

seegin hmm. bi wɔɔrɔ ani fila hmm. ni min ye weleli kɛ o la dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ ye ni jɔn de bɛ wele la sisan. tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min. Allo tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min? Wa n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka barika da dan tɛ barikada min na, aa Sufi Sary don wa? Ɔ min bɛ weleli kɛ la o ye nabi ɲuman Sufi Sary don, unhun, ka bɔ Bankɔni Janginɛbugu la, ayiwa an bɛ Janginɛbuguka bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la, ne aw ka bi émission in an ye faamu caman de sɔrɔ a la, faamu caman, unhun, aa aw hakili tun datugulen don bi a ye fɛn caman faamu fo k' a damatɛmɛ o la foli bɛ bɛɛ lajɛlen setiri cɛt keyita ani mɔ cɛ Dunbiya an ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na ayiwa an bɛ i fo ka Bankɔnika bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la

ayiwa an karamɔgɔ i ni jɔ a ni wula nba a ni wula a ni baara ah, tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min ah, ayiwa an bɛ Bankɔni Janginɛbuguka bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la ayiwa i ye emisiyɔn lamɛn oh, e ka fɛta ye jumɛn y'a la ah, Daba Mari k'aw dɛmɛ ka baara la aa k'a kɛ tɛ ka minɛn d'aw ma ne yɛrɛ ɲini ka camanbugu ye an yɛrɛ an bɛ diinɛ min na dɛ awɔ o ye Mahamadu diinɛ ye awɔ awɔ ne ye ɲininkali kɛ mɔgɔw la awɔ wala président ni premier ministre bonya bɛ k'u ye est ce que bonya kelen don wa parce que u b'a fɔ an ma k'u ka arabu kafiribaw mhm. u tun bɛ sujudu k'u ka boliw ye mhm. mɔgɔ Ala Daba Mari dɔnna kɔfɛ waati min Ala dɔnna waati min mhm. mun na u ma o seli cogo in falen ne ma jaabiya sɔrɔ a ko la donc k'u u tun bɛ min k'u ka boli ninnu ye u ko nka falen quoi awɔ e a tun ka d'an ye n'i tun bɛ se ka kuma an kumana fɛn minnu kan ɔ n'i tun bɛ se ka dɔ fɔ o la

e ko an tɛ mɔgɔ kelen ta k'a dan yan nɔ ayiwa an karamɔgɔ i ni jɔ alo alo ah, a ni wula tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min eh, ah, manɔgɔ hmm, ayiwa foli diyara ye eh, ka ɲininkali dɔ kɛ awɔ eh, komi sanfɛ naamu ninnu awɔ Ayiwa u b'a fɔ kuma caman ko mɔgɔw bɛ ka bin olu kan, awɔ, ɔ aw ka kuma ninnu kɔnɔna na est ce que olu bɛ binna mɔgɔw kan wa u tɛ binna mɔgɔw kan? Ayiwa basi t'a la ɛ an karamɔgɔ manɔgɔ, ɔhɔ, komi an bɛ u laban de la ka taga, ɔhɔ, e weleli diyara an ye ni walandaw sera o ma, an an bɛna an kara se o ma, ayiwa, o la an bɛ weleli Sɔya ni nɔ k'a fɔ an bɛ lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan ɔ k'a fɔ kolokoto hi mɔ tɛ ayiwa misɛn tɔ ye misɛn duuru ye ɔ o la i bɛ se ka foli kɛ ani fɛlɛlɛ min b'i bolo ka ɲɛsin welelikɛlaw ani lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Ɛɛ an karamɔgɔ manɔgɔ ka ɲininkali ye an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ an bɛ dakura damadɔ fɔ kan ɔ ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ɛɛ yɔrɔ an y'a jira kuma kɔnɔ k'a fɔ sanma diinɛ ninnu kerecɛnya fara silamɛya kan n'a nana a bɛ mɔgɔ sara sigi fila ye bawo mɔgɔlangoya diinɛ de don sadiri c'est purement discriminatoire ɔ sara ye jumɛn ye hmm. ɔ kafiri ani silamɛ walima banbaga ani sɔnbaga hmm. sadiri n'i ma sɔn o miiriya in ma dɔrɔn hmm. ɔ n'i ma sɔn o ko dogolen in ma dɔrɔn ɔ n'i ma sɔn k'a fɔ ko jesus est le sauveur ɔ ni e ma sɔn o ma ɔ ko e ye banbaga ye ɔ komi e ye banbaga ye sisan ɔ sadiri e, kuma sugu bɛɛ dɔ de bɛ ta k'e sɛgɛrɛ sa bɔn k'i ye banbaga ye bɔn yɔrɔ komi yɛrɛ miiriina sigilen don o kan ni min ma sɔn n ta ma fo ka n da sago fɔ ma ni min ma sɔn n ta ma ɔ yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna nin bɛɛ b'a kɔnɔ ɔ donc komi sigilen don o kan ɔ yɔrɔ jɔn de bagara jɔn ma o la ka o dakura damadɔ fɔ ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ ko siga tɛ min na an mɔgɔ ɲinina tɛ an yɛrɛ ɲinina de don ɔ ni o yɛrɛ ɲini ɔ ni min m'a faamu cogo la o ye k'a faamu de ɔ an kɔni ne ye layidu ta an yɛrɛ kan k'a fɔ ko golofina bɛ nin damajigi min kɔnɔ golofina bɛ lamɔlali min kɔnɔ ɔ ko an b'a bɔ a kɔnɔ nin fa dɔ kɛ mɔgɔnin kelen na fɛntinimɛ kelen an ta tɛ kɛ fiyen mɔgɔ bilasira ye anw fana bɛ kɛ miiridi bonyalen ye ɔ a b'o cogoya de la wala fɛrɛɛrɛ ye plus 223 o indicatif ye 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko ya dɔgɔn ayiwa an b'i fo e, ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo e, k'a fɔ a ka kalandenninw de tun bɛ e, baro la ɔ ko kuma fɔbali min mana se ka y'a kɔnɔ e ko karamɔgɔw m'o fɔ an ye dɛ mm, k'an bolo bɛ karamɔgɔbaw ye ɔ k'a fɔ o bɔra an yɛrɛ de la ɔ k'u k'an makoto an ka denniya ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛ ye dɔrɔn eh, ko n'a bɛ ɲɛfɔ a bɛ ɲɛdɔn ɔ mɔgɔ wɛrɛ kana kuma an golofindenw nɔ na bilen k'an fɔ an yɛrɛ ye awɔ ko nin y'o kɛnɛba de ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ kafa kɔgɛ kan ani minnu bɛ k'an lajɛ an lamɛn simali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an ka fɛrɛtɛ ye n'o y'an ka nimoro ye bi wɔɔrɔ ani naani bi duuru ni wolonfila bi saba ani saba bi kɔnɔntɔn ani naani o la ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ tɛmɛn ni an ka walandaw ye k'a fɔ ko yan man dɔgɔn Wali ko o de ye an bɛ labɔ an ka so Fanga ka danbe Mali ba kɛ